wee gota anị bido lụba ya ozugbo n'obi secretariat ndị Awada community nke ọ bụ anyị ezere ndị ichie Obosi wee jewe commission anyị wee lay foundation stone ya ka m na-anụ ọnwa oge ruo ọkwa ọnwa ịtọ ka ọnwa ịnọ dịka m na-anụ na ya bụ ụlọ na-alụpụrụ ya eme kụọrọ ya aka ọ wee na-ekpokọta ndị ọba n'ọnụ wee na-alụ ọrụ dị iche iche wee na-edozi obodo m sị ka m nọzi ebe a kọba ya n'ofu n'ofu ị ma na m ọ ya ete aka ọra mbazi ebedike gị na ndị executive ya ga-adịlị unu mma sọ ọ ga-adịlị unu mma ọ ga-adịlị unu mma tata anyị sị ka anyị kwanyere ya ugwu n'elu ugwu ọkwa anyị chọrọ ka anyị kwanyere ya ife a bụkwa nwa obere ife mana ọ bụrọ ka ọ ra n'ibu bụ ife a na-ekwu na ọ obi e ji wee nye ya gosi na ya bụ ọrụ ị na-arụ na ọ dị anyị mma a sị na akụkọ ada akụkọ n'ọba n'ụlọ ada afịa mmanụ egbuo ya ụmụazị asị ọkwari ọkụkọ ọrị ọkụkọ a nwa akpana mbọsị akwụrụ mana ebe ọ bụ na ndị gị na fa na-arụ ọrụ bụ ndị gị na fa nọ mgbe ya ọrụ wee na-eto gị o gosi na ị na-eme ọfụma ndị Obosi na-eto gị ndị ụmụnne anyị n'ọba ndị kwuru na na-eto gị ọ bụrọ sọ ndị executive saa ndị ọzọ ka na bara alụgo ọrụ bụ ndị bi ebi n'Awada kwuru na ị na-eme ọfụma ya bụ na o gosi na ị na-eme ọfụma ya bụ na ọ ga-adịlị gị mma achọrọ m ka ị sapụ aka ka m wee nye gị nwa obere gift a sị na ya enye wee kenee gị maka ọlụ ị na-alụ

Sisi Umonu na Obosi ịgụwa ife dị na award a m ji n'aka a na-achọ inye ọ sị for your mammoth contributions and courageous service to Obosi community. onye unu na-ene anya ife a bụ oge ọ gbaji ụdọlụ na obosi ọ dịka anyị ebi dịka anyị ebi o wee kpofuo ego ikpofu ego a na-ekwukwa ọ bụ millions and millions of naira n'ego o kpofuru ọ bụrọ sọ na o kpofuru ego a o werekwa onwe ya tinye wee sị na obosi ya adịrịrị mma ife niile a na-ethreaten ya ife niile a na-akpali ya nkata call niile ọ na-enweta na phone ya kwa mgbe kwa mgbe ọ na a ya-egbu ya na-arụ ya n'ọkụ nke etiwakwuye banye were mgbe agbakwụgharị ya ọtọ n'elu bed ya n'etiti bed ya a kpọọ ya na Lagos ebe o bi

Akpa Obosi ọ ya-adịlị gị. Ife niile ị lụlụ n'obodo a ka obodo wee dị mma. Chineke esi ebe a gọzie gị, gọzikwasa gị, gọzikwata gị. Nye gị ogologo ndụ arụ isi ike. Ihe etoola anyị ọgbọ. Tụkwasa, tụkwasa, tụkwasa, tụkwasa na arụ isi ike. Akpa Obosi ọ ya-adịlị gị mma. Asị na ọ ga-adịlị gị mma. Akpa Obosi ọ ga-abalị gị. Ka Chineke gọzie gị.

akpa obosi ọgaranya ngada onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme ee biko ndị ọbụla chọrọ ịfụ eze obosi nwegodo ndidi anyị nwe eze obosi Aku je aku.

ahụ mmadụ na-achọrọ ka e kwue ọchọghadụ maka ezi ada alụ ya bụ na ndị asị ka m kaba kaba n'iru ọ bụrụ m nke m na-asazi akpụ asị m ụwa nwayọ ee mana m na-asị abalị ka ọ ga-abalị ya ibe dị ebe a bụ na asị na ọfọ ya kolosal

udo dị n'ezinụlọ udo dị n'iru ọrụ a na-ayọ Chineke ka ya bụ udo ka ọ dịrị na-aga o tinye udo ahụ tinyekwasịa n'elu nke dịbu mbụ ka ọ bịa n'uju karịa otu o jubu mbụ ọganiru bịa n'uju karịa o jubu mbụ Chineke egozi ụmụ ndị ụmụ elu ọ ga-adị n'ụlọ ọ ga-adị n'ụlọ ụlọ abụ ga-atọkọ akọ nke ọnụ ee ọzọ ya eto ọgbọ na na-aga ị na-aga ogo dị ya abalị ka a na-ese ya Ee, mma anọkwa ya ọnụ ka ọ bụ ọnụ mma anụ ya Ịga anị anị.

rigote rigote I nebe Oriakụ Agbadike anyị ịnụ nwaanyị ọzọ agụba anyị. Hey, sọ nwa, ngwa na na ya sọ nwa. Ọ gbazụ ya zikwa iji wee de signboard Obosi niile. Ọ- Ọ ahụ ife dị mma rie m ego. Ife dị mma rie m ego ma egwu na m egwu. Agbadike Obosi, tata ka m bụ ibe mee na ịda alụ overtime n'ọfịs. Ee, anyị na-akpọlite Chief Osita Nzewi. Usho. Ee, nekwanụ anya, ọ bụrụ na ndị ichie

asị m na ikenye ga-adịkwanụ n'obosi eyi maka na onye sọpụlụ nụ ikenye ọ nanụ ngọzi ndị okenye ya bụ ikenye ewelulu ya aka ndị ichie n'obosi ụkwala mụ bụ nke mee ma ọ dị ịyọmọnụ ọkwa obosi na-ekene unu

Ekwe and Ufio, which is the centerpiece in this great tradition and custom. The Obi, eh, Igwe Abacha, Ezidan, daalụ nụ unu anwaka, unu anwaka, ọ ga-adịlị unu mma. Arụ ike wala unu ọjị. We thank you. Eh, anyị na-aghọta na very soon the governor of Anambra State, most distinguished Honorable His Excellency Mr. Peter Obi, ga-alandị ee anyị na-erekọgnaizikwa eze ifejika from Oraifite now If you are watching, you are watching the traditional prime minister, the Iyasele of Obosi, dancing to the tune of the Ekwe and Ufio.

ee ka Iyasele na-apụzi oge nkata ego na-esochi ihe ee biko a na-ayọ unu ee ndị ichie biko ịghasịla na-agbazi egwu uzu ee the hollywood ee chief oke ife ọbụ and ee, group

the Obiora Festival 2013. Ee, Amaechi Ibezue, anyị na-ekele gị. Anyị fụrụ mgbe ị bịa kene Igwe. Anyị na-anabatakwazi ọzara landlords and Tenants Association led by Chief C.Y. Nwokike, President General Omerọra na Osina. ọkụ o mere o dị nnukwu mmadụ a na-ebitọ a na Nwokike, President General

eji eme ife a na-eme ee ee anyị na-anabata chief rojenny chief rommy ezeọnwụka ogirisi igbo

development ogirisi igbo ovu alụsị na-eje ụka ọ ya adịlị gị mma ọ ya bara gị anyị ma na ị ga-abịa ife obosi na-adị gị ee nwacha the chairman of Ime Obosi OLC anyị na-ekele gị ugo oyibo ugo chineke weta ebe ochie ugo chukwu ugo chineke weta n'ọcha akwụkwọ na ebe a na-agụ ya ma ihe agata ihe agatabụ

Ee, anyị na-ekele nnukwu nwada anyị ji eje mba na Abuja a member of the Federal Road Safety Corps

o jikwa abuja staịlụ o were nwayọ ekwukwa n'egbu hei oke nwadiana ọkụ ome ichie bụ ichie nke aga ọya abalị o nwe o nwe mgbe a nọkata ọzọ ichi ọzọ gụba m wee jee jụọ ndị a e wee sị na m eweta debe efi ise akpa rice ise ọ bụrụ na ọnwa ada na-emesị ọ bụrụ na m tozuru wee sị mma achọdo n'ibe nri Eyuze, abụ m na ebe a, ebe a dịkwa na mma n'isi, anọ itisi ọrụ nwa. The Exchequer, Chief Sisi Omolu, Akpa Obosi, ọma omenala ike,

Akpa obosi dancing to ee kịta eze obosi na-emekwa omenani ọ na-atụlụ iyasele the traditional prime minister nkwụ ọkụ mee ọ mmanya omega

n'afọ kene ya eze obosi eze obosi ugwu obosi hey iyasele ị ma na omega o nwere ihe ọ na-eme kama o nyere ya aka n'ụzọ ụtụtụ

ee a na-achọ a na-ajụ ese ma the director of omega industries the confectioner and producer of this great mmanya